A chairde, ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh as amharc ar an físeán seo le Áine Ní Shúilleabháin, údar Bróga Nua. Tá an físeán ina acmhainn tacaíochta dófa siúd atá ag eagrú grúpaí súgartha timpeall na tíre. Tá sé mar chuid de chlár comhaontaithe oibre atá forbartha ag Glór na nGael dar teideal Feidhmiú Grúpaí Súgartha. Agus ins an fhíseán seo, beidh Áine ag insint dúinn conas rannta agus dánta a chanadh le linbh.
Dia dhíbh! Is mise Áine agus seo Caoimhe mo chara, béar mór agus agus teidí beag agus táimid chun cúpla rann a aithris le chéile. Is breá le leanaí rannta, dánta agus amhráin. Baineann siad an-spraoi agus an-taitneamh astu. Baineann siad taitneamh as na gluaiseachtaí, an t-athrá agus an rithim chun an teanga a shealbhú.

Bíonn spraoi agus spórt ag na leanaí agus ag an am céanna cabhraíonn na rannta go mór le forbairt iomlán an linbh, forbairt chognaíoch, forbairt na mothúcháin, forbairt shóisialta, fhisiciúil agus phearsanta agus, ar ndóigh, forbairt teanga. Anois táimid chun Aon Dó Trí a aithris le chéile. Is breá liom an rann seo mar taitníonn sé go mór le leanaí agus rinne mé é le mo gharpháiste féin ar feadh trí bliana go leith anuas agus is mór an spórt é. Bhfuil tú réidh, a Chaoimhe? Anois! Aon, dó, trí, féirín beag buí. Ceathair, cúig, sé, cupán deas tae, seacht, ocht, naoi, teidí ina luí, a deich! Anois, suas arís! Tabhair faoi deara an rithim sna rannta. An buille seasta sin? Aon, dó, trí, féirín beag buí. Ceathair, cúig, sé, Cupán deas tae, seacht, ocht, naoi, teidí ina luí, a deich! Ó, anois, is mór an spórt an rann sin. Is mór an spórt é, de bharr go mbíonn patrún teanga in éineacht le rithim is ceol sna rannta agus na hamhráin, bíonn sé furasta do na leanaí iad a chuimhneamh. Anois, a Chaoimhe, caithfidh tú suí síos ansin ar an gcathaoir mar tá teidí beag ag iarraidh súgradh linn chomh maith. Is breá le teidí beag lámh, lámh eile. Is cóir tosnú le rannta agus amhráin chomh luath is is féidir i saol an linbh. Deireann na saineolaithe gur cóir dúinn tosnú agus an leanbh sa bhroinn. Cinnte is cóir rannta agus amhráin a aithris leis an leanbh sa chliabhán. Tugtar an 'Genius Stage' ar na luathbhlianta, sé sin ó bhreith go trí bliana, agus cinnte tá an chéad bhliain ríthábhachtach i saol an linbh. Anois, táimid chun Lámh, Lámh Eile a aithris. Lámh, lámh eile, a haon, a dó. Cos, cos eile, a haon, a dó. Cluas, cluas eile, a haon, a dó.

Srón, béal, smig agus fiacla bána i mo bhéal istigh. Anois, is breá le Teidí beag é sin. Tá go leor bealaí chun rannta agus amhráin a aithris le leanaí. Ní mór don duine fásta a chuid féin a dhéanamh de na rannta nó an amhráin agus a cuimhneamh gur gá spraoi agus taitneamh a bheith as fuaimeanna agus rithim na filíochta. Beidh na leanaí ag gáire is ag gluaiseacht le gníomhrannta agus ag an am céanna ag sealbhú na Gaeilge i ngan fhios dóibh féin. Fanann na rannta go deo na ndeor san inchinn. Anois tá Caoimhe agus Teidí ag iarraidh slán a fhágáil libh. Slán slán!